omenala ofu obi Chukwu okike abịama eke kere eluigwe kee elu ụwa chi ndị gboo chi ndị ichie ndị ichie eziokwu chi ebe niile anyị si bịa dị iche iche chi ụwa anyị chi eke chi orie chi afọ chi nkwọ biko tata bụ orie anyị eweliela nzu sị ala togo ala ejere na we bịa mara nzu ise ala igbo bịa mara nzu ise ọnụmara niile dị iche iche anyị si pụta anyị nwa bụ ndị omenala anyị sị ya bịa mara nzu ise chi ụwa anyị bịa mara nzu ise a sị na aka na-ama nzu a na-adị mma ime onye a sị dị ka anyị mawara nzu ka ihe dị ka nzu akọkwala anyị ise ndị Ihechiowa sị gọọ ka eyi dị mma ma eyi adị mma okpofi ọka bụ esi gọọ ya na nzu ya ewe dịka anyị si tata bụ orie bịa kpara nzu ise afọ bịa kpara nzu ise nkwọ bịa kpara nzu ise eke bịa kpara nzu ise biko anyị ji odo n'aka edo bụ udo anyị sị odo dotere anyị udo n'ala a bụ togo ise ọ dịrị nja mma ọ dịrị ndị pa ya udo dị n'ala togo anyị niile ga-enwe udo ọ na-aka ọ dị so anyị sị udo dịrị n'ebe anyị nọ ise udo dịrị n'ihe mmetụ aka anyị ise odo dotere anyị udo ma ọpụpụ anyị ma mbata anyị ise ogologo ndụ na arụ isi ike ọ na-aka ọ dị odo dotere anyị udo n'ebe niile anyị na-aga ma ọpụpụ anyị ma mbata anyị udo udo ka a sị odo doro anyị o ise na eke na orie na afọ na nkwọ chukwu e chukwu e chukwu e chukwu kere eluigwe kee elu ụwa chi ndị ichie chi ndị gboo chi kachi ọwa chi ndị omenala chi anyị niile n'otu n'otu chi ụwa anyị anyị akpọkuo gị taa bụ orie anyị sị gị bịa taa ọjị ise a sị na onye wetara ọjị wetara ndụ ndị tara ọjị tatakwara ndụ ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị ji arịọta mma n'aka ndị nwe anyị ndị nna anyị ndị ichie ndị gboo ndị buru anyị ụzọ bịa na bie n'ụwa a sị na onye bu ụzọ siwa ite na-enwe mkpọmkpọ ite ndị nna anyị unu ma ihe anyị ji n'aka ọjị anyị ji arịọta amara ọjị anyị ji anata ngọzi ọjị anyị ji anata udo n'aka anyị sị unu bịa taa ọjị taa bụ orie ise unu ataa ọjị na- na afọ ise unu ataa na nkwọ na ise ataa na eke ise biko anyị ji ọjị a na-asị egbe bere ugo bere nke sị n'ibe ebena nku kwaa ya ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana azụ anwụna nkiri ka a na-ekiri ododo ejighị ododo eli ozu okirikiri ka a na-agba ukwu ose a na-arị ya elu biko otukara ala eche anyị ala ga-akụ ya ngwọrọ osisi ifere anyị na-atụ nke ufere ga-apajiri ya olu biko ndị ichie anyị sị ọbịara egbu anyị ga-egbu onwe ya ọ bụrụ ajọ ọgwụ Hmm, onye sị na ihe anyị na-eme enweghị isi ya were isi ya tinye ka o nwee isi biko ndị ichie ndị nna anyị ndị niile anyị na-akpọ ma anyị gọwa ọfọ ihe niile anyị ji biri mụ onwe m bụ kachi ọnwa chịsara ndị nne chịsara ndị ichie eji m ọjị na-akpọku ndị ichie ndị ichie niile anyị na-akpọ ma anyị gọwa ọjị unu ma onwe unu anyị sị unu bịa taa ọjị unu atala awọta onwe na awọta onye a kpọrọ ya kpọọ ibe ya biko anyị sị tata bụ orie ga-eretara anyị ihe ọma n'ebe niile anyị nọ gbaa ụwa gburugburu ise ma anyị nwa ma ụmụ anyị ma ezinụlọ anyị ma ezinụlọ anyị ma ndị ndịmọtụ anyị ma ndị enyi anyị ebe ọbụla ha nọ anyị ji ọjị na-agọtara ha ogologo ndụ na ahụ isi ike ise ndị Igbo na-ekwubi okwu ọ bịa na mmezu anyị ji ọjị na-ekwubi okwu n'ụbọchị taa bụ orie na-asị ọ ga-adịrị anyị na mma ise ihe ọma niile anyị tinyere aka ga-agaziri anyị ise ebumnobi ọma anyị niile ga-abịa na mmezu ise onye sị na mmiri anyị sinyere agaghị agbọ ọkụ ya agaghị enwu ise Mm, anyị sị ihe niile anyị ji maka ya bịa n'obodo a bụ ihe ọma ga-eru anyị aka ise anyị dị ndụ were ụkwụ anyị bịa obodo a ụkwụ anyị ga-eji la ga-aka nke anyị ji bịa mma ọ na-aka ọ dị biko anyị nwa bụ ndị omenala na-arịọ ebe niile a ga-agọ ọfọ n'ụbọchị taa bụ orie ka ọfọ anyị na-agọ na ọfọ ndị Igbo niile ebe ọbụla anyị nọ soro ibe ya rịa ise biko anyị na-asịkwa na

ka ndị iro ghara ịchị anyị ọchị biko anyị nwa bụ ndị omenala unu gekwa ntị nụkwa ọfọ anyị n'ụtụtụ a biko ndị ichie eziokwu ọ mụ bụ kachi ọnwa zara ọ bụ ihe ihe chi ọwa biko eji m ọjị a bịa refa ndị omenala sị ebumnobi ọma anyị niile nke anyị kwupụtara ma nke dị anyị n'uche ma nke unu ma unu mee na ọ ga-adịrị anyị na mma anyị sị ka ọ bịa na mmezu biko anyị sị ọfọ anyị gọrọ taa unu ma ihe dị anyị n'obi nke anyị na-agwabele mmadụ anyị chọrọ ka o mezuo na ndụ anyị biko anyị sị lekwa ụmụaka anyị lekwa ezinụlọ anyị ndị ichie eziokwu ndị na-ahụ na nzuzo unu bụ anya anyị na mmụọ anyị bụrụ anya unu na mmadụ anyị sị mgbe anyị ga-ezukọ n'ebe a n'izuụka na-abịa abịa ka ọ bụrụ akụkọ ọtụtụ ihe anyị ga-eji bịa ise niile a ka anyị rịọrọ ma ndị anyị na-ekwupụtaghị sị anyị gọọ n'ọnụ ụmụaka unu were ndị ntị ndị okenye gere anyị nye unu n'aka ụmụaka unu were aka ndị okenye nara anyị anyị ka bụ ụmụaka na-asa ahụ n'afọ n'afọ nke anyị biko ndị ichie ndị nna anyị ndụ dịka anyị sị ka anyị gọrọ taa bụ orie ka ọ ga-ere taa bụ orie ree na eke ree na afọ ree na nkwọ ise ise